ayiwa ne balima ani ɲankuma ne tɔgɔ ye ibrahima tarawele n bɛ baara kɛ OMAES la min ye dɛmɛjɛkulu ye a ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ni ɲɛtaa waleyaw ma an bɛ bi projet min hukumu kɔnɔ o ye PACGSD ye PACGSD ye ale ye projet min ɲɛsinnen don eh, CGSw ka eh, jɔli ma walasa kalan bɛ se ka yiriwa cogo min denmisɛnninw fɛ an ka dugu kelen-kelenna kɔnɔ eh, bi baro bɛ tali kɛ ASEAw ka formation kan an ka cours de renforcement jatekalan hukumu kɔnɔ baro bolodayɔrɔ sabanan an bɛna dɔ fɔ aw ye o la min fɔ activité 3 nin baro in bɛna tali kɛ o yɔrɔ de kan baara sabanan in ye jumɛn ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ kalan jatekalan gafe jatekalan dege gafe in yɛrɛ kan a bɛ cogo jumɛn fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ ayi an b'o de yira aw la baara bolofara sabanan in kɔnɔ nin ja minnu n'aw ɲɛ b'a la nin ye gafe minnu dila dila gafe minnu dilanna projet in hukumu kɔnɔ gafe min n'an y'a jate ko a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye denmisɛnw ma ka kalan jatekalan sinsin cogo min na gafe naani don ka bɔ san fɔlɔ la ka se san naaninan na a gafe dilanna an ka kalanso minisiriba ka hukumu kɔnɔ a ka baara bolofara yɔrɔ min bɛ yen min n'a bɛ wele ko direction nationale de la pédagogie kalan bolo kalanko ta taabolo taasira ni taafɛɛrɛw latigɛ ko bɛ tigɛ kalan bolofara soba min fɛ o de ye DNP ye baara in gafe in ladilanni kɛra u ka hukumu kɔnɔ ni u ka yamaruya ye an ko gafe naani dilanna ka bɔ san fɔlɔ la ka taa san naaninan na degeninw de b'a kɔnɔ wa o gafe kelen kelen fana bɛɛ an b'a ko minnu kiimɛnna minnu degenin kɔrɔw bɛ minnu kɔnɔ min bɛ se ka karamɔgɔw ni an ka ASEAw bilasira denmisɛnninw ka baaraw kiimɛni na cogo min a fana bɛ ten san kelen fo ka se san naaninan ma o kelen ayiwa ɲɛfɔli in wolomalen don sigiyɔrɔ naani na sigiyɔrɔ fɔlɔ o ye an bɛ baro kɛ an ka gafe in yɛrɛ ye mun fɛn don sigiyɔrɔ filanan pɛrɛnsipuw bɛ an b'a fɔ ko fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bɛ yen ni o wajibiyalen don an kan n'an bɛ se ka n'an b'a fɛ ka baara in kɛ cogo min sigiyɔrɔ sabanan laɲini jumɛn bɛ gafe in kɔnɔ gafe in a baara lawalela dabɔra laɲini jumɛnw kama yɔrɔ naaninan ye fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bolodalen bɛ gafe in kɔnɔ baara jumɛnw bolodalen b'a kɔnɔ a kɔnɔna kɔnɔfɛnw sigi sigilen don cogo di n bɛna o ɲɛfɔ aw ye jate gafe in fɛn min don bɛɛ kelen kelen n'i ta de don a dabɔra walasa kalan bolofanfara bɛ se ka kɛ kalan jate kalan na cogo jumɛn an ka kalan waati bolodalenw fɛ kɔfɛ c'est-à-dire waati bolodalenw bɛ kalan na an ka kalanso kɔnɔ sariya la o kɔfɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ pour que kalan bɛ se ka yiriwa cogo min gafe ninnu bɛ tali kɛ o kan ayiwa eh, gafe in ye PMAQ an b'a fɔ min ma paquet minimum axé eh, sur la qualité n'o ye an ka projet bolofara baara dɔ ye projet min ye PACGS projet ye donc o baarakɛminɛn de don et puis a baaraw bɛ tali kɛ eh, plan d'action de kan plan d'action min ni CGS b'a baara boloda sɛbɛn ni an ka CGS bɛ minnu boloda k'a kɛ walasa kalan bɛ yiriwa sɔrɔ cogo min denmisɛnninw fɛ gafe in bɛɛ kelen ekɔliden kelen kelen bɛɛ n'i ka maa ni maa tɛ jɛ gafe la i kelen de b'i ka gafe la i kelen de b'i ka baara k'a kɔnɔ n'a kiimɛna i kelen de ka baara hakɛ bɛ ye a kɔnɔ a bɛ tali kɛ denmisɛnninw se kan kalan kolosigiyɔrɔw la fɔlɔfɔlɔ i n'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛn bɛ yan kalanso kɔnɔ kalan jate jate jate jate kalan bolodalen bɛ cogo jumɛn a b'o o de ɲɛfɔ denmisɛnnin kalan basigiyɔrɔ la gafe in labaarali la denmisɛn kelen kelen i yɛrɛ de b'i ka baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ b'i ka baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka faamuyali hakɛ la a bɛ se ka taa cogo min i yɛrɛ ka taali cogo la donc maa tɛ maa ka baara kɛ maa tɛ i t'i sanga mɔgɔ ma filanan ye livre in ye a bolodalen bɛ a baaraw bolodalen bɛ ka bɔ nɔgɔman na ka taa dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ gɛlɛman a bɛ daminɛ ni fɛn nɔgɔmanw ye ka se gɛlɛman ma denmisɛnnin bɛ faamuya sɔrɔ cogo min et puis a bɛ taa bolo boloda boloda gafe ɲɛ gafe ɲɛ i bɛ bɔ nɔgɔman na ka taa gɛlɛman na i bɛ bɔ bolofara dɔ la i bɛ taa bolofara dɔ la n'i ye gafe ɲɛ ban i bɛ yɛlɛma gafe wɛrɛ la ɲɛ wɛrɛ la o ye baara in tacogo ye an b'a ye ko gafe in kɔnɔ baara dɔw segin u segin kɛlen don u kan ɲɛ caman na a kɛcogo segin kɛlen don a kan k'a ɲɛfɔ halisa ka mɛ o dabɔra halisa k'a sinsin ka tiga k'a latigɛ a kan ko denmisɛnnin ye faamuyali sɔrɔ a ye faamuyali min sɔrɔ halisa ka faamuyali in sinsin cogo jumɛn o de kama an bɛ bila ka segin segin fɛn kelenw kan siɲɛ caman u ka baara in kɔnɔ u bɛ bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se gafe ɲɛ dɔ ma ni u yɛrɛ ka se hakɛ cogoya ye donc a tɛ girin-girin u ka se hakɛ cogoya ye min ye o de b'u pɛrimɛti ka avanse ka bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se ɲɛ wɛrɛ la laɲini minnu bɛ jatekalan in na ka tɛmɛ gafe in fɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka jatekalan sinsin denmisɛnninw fɛ depuis kalan daminɛ yɔrɔ ani ka u ka faamuyali sinsin ni ni a sinsinna kalan daminɛ yɔrɔ o b'a pɛrimete don n'a nataw la san tɛmɛ san n'a nataw la u ka faamuyali bɛ sinsin ka taa jate kalan fɛ cogo min na i n'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ jate kalan kɔnɔ a boloda cogo baaraw kan ka taa cogo min na a bɛ denmisɛnnin dɛmɛ a bɛ faamuyali bɛ sinsin o la cogo min A ka laɲini dɔ ye ka denmisɛn kelen kelen bɛɛ bila i ka se ka baara kɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka hakɛ la ani i yɛrɛ taabolo la i ka faamuyali hakɛ la ka sɔrɔ ka denmisɛn fana degi a ka se k'a faamu ka to ka baara in kɛ baaraw kɛ jatekalanw kɛ a ka taabolo ye kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ ka se k'a kɛ kilasi kɔfɛ kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ ayiwa gafe in yɛrɛ a kɔnɔ fɛn bɛ cogo di fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ ani a sigi sigilen don cogo di gafe in an ko ko a tilalen don bolofara bolofara ye an b'a fɔ min ma section section damadɔ de bɛ gafe in kɔnɔ a gafe kɔnɔ fana degeli waleyaw de b'a kɔnɔ O degeli waleyaw sigi sigilen don ka bɔ nɔgɔman da ka se gɛlɛman da dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni. A b'a pɛrimete n'an fa ye dɔgɔ n'a a b'a daminɛ ni nɔgɔmanw ye n'a ser'o la a bɛ porogerese dɔɔni dɔɔni ka taa baara kolo gɛlɛnw kan baara minnu kɔnpilikelen don dɔɔni. Donc a tɛ giri ka daminɛ ni gɛlɛmanw ye a bɛ daminɛ ni nɔgɔmanw de ye progressivement ka taa gɛlɛmanw sira fɛ. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min fɔ nin ye o ye gafe gafe yɛrɛ ladilan cogo ye a a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan cogo di gafe n'i y'a kelen kelen ta a a wolomalen don sigiyɔrɔ saba la sigiyɔrɔ fɔlɔ an b'a fɔ ma sigiyɔrɔ saba n'an b'a fɔ ma ko section section saba de bɛ gafe kelen kelen bɛɛ kɔnɔ a section fɔlɔ o bɛ kɛ hakililajigin na an b'a fɔ min ma ko révision kilasi tɛmɛnen ou bien san tɛmɛnen in na a ye baara mun kɛ donc yanni an ka san kura baaraw daminɛ a bɛ hakililajigi kɛ o tɛmɛnenw kan sigiyɔrɔ filanan u an b'a fɔ min ma section deux o bɛ tali kɛ degeli degeli waleyaw kan a bɛ kilasi min yɛrɛ kɔnɔ o degeli waleyaw kan section sabanan ni baara gafe sigiyɔrɔ sabanan ye o ye farankanni ye kuncɛli ye ka dɔ fɔ hakilijigiw kan ka dɔ fɔ an ye degeli waleya mun kan olu b'u fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma ko exercice de synthèse gafe kɔnɔ ko toujours an b'a fɔ gafe a ɲɛw an b'a fɔ ma page ɲɛ o ɲɛ a bɛ daminɛ fɔlɔ ni misali de ye baara kɛta min bɛ yen a bɛ daminɛ ni o misali ye o misali eh, enseignant de bɛ o misali waleya ni denmisɛnnin ye k'a ɲɛfɔ a ye et o de b'a permete ka sɔrɔ ka exercice baara bolodalen tɔw eh, kɛ ni a yɛrɛ ye. Bien, ne balimaw ani ɲantuma. ne ye ɲori keyita ye ne bɛ baara kɛ edikasɔn ka departement bɛ n'a wele ko crd edikasɔn ne bɛ baara kɛ ne ka baara ɲɛsinnen bɛ ka information di mɔgɔw ma ani ka communique ni bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko chargé de l'information de la communication ɔ an bɛ an ka baara in kɔnɔna la tugun n bɛna kɔmi tarawele y'a fɔ cogo min na gafe deuxième année gafe n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna komi a y'a fɔ cogo min na sigiden sigidenw de don sigiden saba de b'a kɔnɔ sigiden fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ wele ko revision ka segin ka hakililajigin kɛ tɔw la o hakililajigin o ye ka eh, livre in yɛrɛ perezantera cogo min na fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ ani nɔnburuw k'u bɛ tigɛ tigɛ cogo min na nɔnburu min k'a daminɛ kelen na ka taa mugan na olu tigɛ tigɛ cogo ani dɔ farankan ni dɔ bɔnna hali ni eh, retenu b'a la ni retenu t'a la sigiden filanan o ye baara yɛrɛ kɛta kilasi yɛrɛ ka niwo baara kɛta o y'o ye n'o ye ka nɔnburuw perezante ani ka nɔnburuw k'u perezante ani k'u sɛbɛn ka bɔ fu la ka taa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn la o kɔfɛ farankan ani bɔnna ni reteni b'a la ubiyɛn reteni t'a la o fila bɛɛ bɛ tɛ min ye wala o ye fɛn donc euh, sigiden sabanan o ye komi tarawele y'a fɔ cogo min na exercice de synthèse ka fara ɲɔgɔn kan kɛ min bɛ se k'a to ni eh, hakililajigin ani kilasi yɛrɛ ka niveau ta olu exercice k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u cumuler o de o de bɛ sigiden sabanan kɔnɔ ni bande numérique ni tableau de nombre o b'o kɔnɔ Ayiwa an bɛna fɛn fɔlɔ fɔlɔ min yira aw la o ye eh, farankan ye ko kɔnɔntɔ ko ka saba fara o kan o kɔnɔntɔ ka saba fara a kan an b'o kɛ cogo di eh, numanbolo fɛ an ye bande dɔ yira n'a bɛ wele ko a karikɔrɔla malo o den kɔnɔntɔ eh, kinibolo fɛ den saba desinelen bɛ yen a fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ cogo di den saba in i bɛ kelen ta o la ka na n'o ye de numanbolo fɛ k'o fara kɔnɔntɔn kan saba tɔ bɛ to fila ye kɔnɔntɔn bɛ kɛ tan ye o kɔfɛ an bɛ filanan saba ta o filanan an b'o fana ta o tɔ bɛ to kelen ye an bɛn'o fara kɔnɔntɔn min kɛra tan ye an bɛna o filanan in fara o kan o fana bɛ kɛ tan ni kelen ye n'an bɔr'o la a tɔ ye saba tɔ kelen an b'o ta o ye saba bɛɛ talen sa k'u fana fara tan ni kelen kan o bɛ kɛ tan ni fila ye o kɔrɔ ka fɔ kɔnɔntɔn n'i ye saba fara kan o bɛ kɛ tan ni fila ye o de dessin filɛ nin ye aw ɲɛ kɔrɔ ka ta kelen kelen ka na fara kan voilà degeli filanan n'o ye faraɲɔgɔnkan ye ani ka tableau utiliser tableau de numération n'a bɛ f'o ma tableau de numération et l'image de l'abaque an bɛn'o utiliser min kɛra an bɔra exercice min na sisan o ɲɔgɔn de don ka kɔnɔntɔn ka fila fara kan o fila o bɛ fara cogo di kɔnɔntɔn bɛ numan bolo fɛ u bɛ kɔmi u bɛ bocal dɔ kɔnɔ den kɔnɔntɔn b'a kɔnɔ fila o bɛ kini bolo fɛ den fila bɔ an b'a kɛ cogo di an bɛ kelen in ta fila na kini bolo fɛ ka na n'o ye numanfɛ bolo ta la o bɛ kɛ tan ye n'o kɛra tan ye o tan o bɛ kɛ o bɛ wele ko une dizaine o dizaine n'a bɛ sɛbɛn i bɛ un de sɛbɛn ka zéro k'a kɔfɛ

kini fɛ colonne kɔnɔ unité ka colonne kɔnɔ donc fila n'i ye kɔnɔntɔn n'i ye fila fara o bɛ tan o bɛ kɛ tan ni kelen kelen bɛ sɛbɛn dizaine kɔnɔ kɔrɔ olu ka colonne la kelen dɔ bɛ sɛbɛn unitéw ka colonne degeli sabanan an bɛna o de la sisan poser et effectuer l'opération ka a, a, a sɛbɛn ka tila k'a da ɔ an y'a sɛbɛn 28 plus 35 an y'o sɛbɛn ɲɛkɔrɔla in na n'an b'o wele ko horizontal ni sisan an bɛna a poser o bɛna kɛ vertical ye a bɛ sɛbɛn cogo di an bɛ mugan ani seegin sɛbɛn c'est à dire mugan ni seegin ka bi saba ni duuru fara an bɛ mugan ni seegin sɛbɛn fɔlɔ n'an ye mugan ni seegin sɛbɛn an bɛ sɔrɔ ka na bi saba ni duuru sɛbɛn bi saba bi saba saba bɛ sɛbɛn min saba bɛ sɛbɛn seegin fila kɔrɔ duuru o bɛ sɛbɛn seegin kɔrɔ parce que duuru o ye unité ye saba o ye dizaine o bɛ sɛbɛn ten donc n'an tilala o sɛbɛn cogo la an bɛ fara ɲɔgɔn kan daminɛ fara ɲɔgɔn kan bɛ daminɛ ni kinibolo fɛ seegin ka duuru fara o kan ɔ komi an bɔra ka min kɛ sisan o ɲɔgɔn donc seegin n'i ye duuru fara o kan o bɛ kɛ tan ni saba ye tan ani saba saba in de bɛ sɛbɛn i bɛ saba sɛbɛn duguma huit ni cinq kɔrɔ n'i tila l'o la komi tan ni saba don kelen n'o ye dizaine ye i bɛ taa n'o ye sanfɛ k'o sɛbɛn fila sanfɛla la y'a mɛn i b'o sɛbɛn fila sanfɛ o donc kelen fila saba olu bɛ ɲɔgɔn aligner sisan donc o bɛ sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan kelen n'i ye fila fara kan o bɛ kɛ saba ye ka tila ka saba wɛrɛ fara kan o bɛ kɛ wɔɔrɔ ye donc i bɛ sɔrɔ ka wɔɔrɔ sɛbɛn trois kɛrɛfɛ saba in kɛrɛfɛ numanbolo fɛ donc a bɛ bi wɔɔrɔ ni saba di donc mugan ni seegin n'i ye bi saba duuru fara o kan a bɛ kɛ bi wɔɔrɔ ani saba ye saba o bɛ kininbolo fɛ wɔɔrɔ o bɛ numanbolo fɛ saba o ye unité ye wɔɔrɔ o ye dizaine ye bien euh, troisième année livre euh, o gafe o de an bɛn'o de présenter sisan komi dɔ in ta cogo ani dɔ in ta bɛɛ ye kelen a fana ye sigiden saba saba de ye komi n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ fɔlɔ o ye hakili jagabɔ ye filanan o ye min yɛrɛ euh, kilasi yɛrɛ ta kɔnɔ la o y'o ye sabanan o ye k'a fara ɲɔgɔn kan c'est à dire que ka synthèse kɛ nin fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka exercice fɔlɔ an b'o kɛ bɔnla ye bɔnna bi wɔɔrɔ ka bi naani ni fila bɔ a la donc n y'a fɔ cogo min na nin yɔrɔ an b'a sɛbɛn an bɛ fɔlɔ ka bi wɔɔrɔ sɛbɛn n'an ye bi wɔɔrɔ sɛbɛn an bɛ bi naani ni fila sɛbɛn o duguma ka moins kɛ bi naani ni fila tugun fila o bɛ kɛ zero kɔrɔ naani o bɛ kɛ wɔɔrɔ kɔrɔ donc an b'a daminɛ toujours kinibolo fɛ fila k'an b'o ta k'o bɔ fu la o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ i bɛ kelen u b'a fɔ ko ka ajouter une dizaine i bɛ kelen dizɛni kelen fara o kan o bɛ kɛ tan ye donc fila n'i y'o bɔ tan na o bɛ kɛ seegin i bɛ seegin sɛbɛn mɛ i ye dizɛni min sɛbɛn i b'o de ta sisan o dizɛni i b'o ta k'o bɔ wɔɔrɔ la n'i ye kelen n'i ye kelen bɔ wɔɔrɔ la o bɛ kɛ duuru ye i bɛ duuru in sɛbɛn maintenant a tɔ bɛ to naani ka o bɔ duuru la naani n'i y'o bɔ duuru la o tɔ bɛ to kelen donc bi wɔɔrɔ n'i ye bi naani ni fila bɔ o la o tɔ bɛ to tan ni seegin ka nɔnburu la faamuya ka nɔnburu faamuya liɲi la n'a bɛ kɛ o dalen de filɛ nin ye rɛgili graduelen a kɛlen kɔmi rɛgili mɛ a bɛ an b'a wele ko liɲi donc an ye dizɛniw de sɛbɛn sɛbɛn bi wɔɔrɔ bi wolonwula bi seegin bi kɔnɔntɔn kɛmɛ an y'o waati ni o yɔrɔnin ta kɔrɔ k'a fɔ dɔ bɛ duguma dɔ bɛ se ka k'a sanfɛ donc olu ni ɲɔgɔn cɛ bi wɔɔrɔ tɛrɛtɛrɛninw bɛ yen tɛrɛden tan bɛ a bɛɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ donc ni fɛn min bɛ dizɛn sanfɛ i b'o tɛrɛ hakɛ kɔnte kɔmi sisan bi wɔɔrɔ ni fila donc i b'a daminɛ bi wɔɔrɔ la ka tɛrɛ fila kɔnte o bɛ bɛn bi wɔɔrɔ ni fila ma bi seegin ni duuru i b'a daminɛ bi seegin na ka duuru kɔnte o bɛ bɛn bi seegin ni duuru ma donc nin ye ka nɔnburu faamuya liɲi la ɔ degeli sabanan o bɛ wele ko sigiyɔrɔma yan min bɛ yan ko ka naani sigiyɔrɔma wɔɔrɔ ko k'o jate bɔ ɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a numanbolo fɛ desɛn min bɛ yen bulu naani naani o de bɛ yen mɛ a sigiyɔrɔma wɔɔrɔ de bɛ yen donc o de y'a to an y'a sɛbɛn naani

An ka degeli naaninan o ye eh, division ye n'a bɛ wele ko tilali donc ko eh, lo dɔ b'an bolo filɛru duuru de b'a kɔnɔ an kan ka pake joli sɔrɔ min bɛ kɛ pake duuru pake min ni duuru duuru b'a kɔnɔ donc sisan an ko lo min dira an ma duuru de b'a kɔnɔ an kan k'a tila pake dɔw ni ɲɔgɔn cɛ pake min n'a bɛ duuru duuru bila a bɛɛ kɔnɔ o de o kɔrɔ ye kɔmi ni hali ni an bɛ fɛn dɔ bɔrɛ b'an bolo fɛn b'a kɔnɔ filɛru b'a kɔnɔ an bolo don o don an bɛ bɔ ni duuru ye o siɲɛ joli bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ an b'an bolo don filɛru duuru de b'a kɔnɔ an bɛ bɔ n'a duuru bɛɛ an b'o bila an ka pakɛ fɔlɔ kan o bɛ bɛn pakɛ kelen ma an bolo don ko kelen dɔrɔn an bɔra n'a bɛɛ a bɛnna pakɛ kelen ma donc duuru n'i y'o tila duuru ye tɔ bɛ to kelen ɔ filanan an ka bɔrɛ belebeleba tan de filɛ tan de b'a kɔnɔ an kan ka a tila pakɛw ni ɲɔgɔn cɛ a pakɛ fɛn fɛn duuru duuru bɛ sɔrɔ a bɛɛ an b'an bolo don siɲɛ fɔlɔ la an bɛ bɔ ni duuru ye an b'o bila pakɛ filanan fɔlɔ fɔlɔ kɔnɔ oke pakɛ kelen duuru b'a kɔnɔ an b'an bolo don tuguni belebeleba in kɔnɔ an bɛ bɔ ni duuru tan de tun b'a kɔnɔ duuru fɔlɔ la an bolo donna an bɛ bɔ ni duuru filanan in fana ye an b'o bila pakɛ filanan kɔnɔ donc pakɛ duuru duuru joli sɔrɔla pakɛ fila donc duuru n'an y'o tila na tan n'an y'o tila duuru ye a bɛ bɛn fila donc pakɛ pakɛ duuru duuru fila donc o ye tan tila ko duuru o bɛ fila Bien, an ka an sera an ka degeli duurunan ma n'o bɛ wele ko tablo sigiyɔrɔma tablo sigiyɔrɔma donc an ye tablo de sɛbɛn nombre sɛbɛn chiffre sɛbɛn ɲɛ ɲɛ kuntilenna ani ani ka jigin i jɔ kun fɛ kuntilenna la an y'a sɛbɛn ka daminɛ kelen na ka taa kɔnɔntɔn la dugumala la n'a bɛ wele ko vertical k'a sɛbɛn kelen ka taa kɔnɔntɔn la olu li ligne ni colonne kunbɛnyɔrɔ signe multiplication signe bɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ kelen sigiyɔrɔma kelen o ye kelen ye kelen sigiyɔrɔma fila o ye fila o ɲɔgɔn de sɛbɛnnen bɛ ka taa i ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛbɛn o o o case fɛn ma sɛbɛn o kɔnɔ donc i b'o de kɛ tan i b'a daminɛ numanbolo fɛ ka taa kinibolo fɛ donc n'i ye kelen ta ban i bɛ fila ta kɛ ka saba kɛ ka naani kɛ ka se fo kɔnɔntɔn ma yɔrɔ dɔw an y'o jaabi sɛbɛn yɔrɔ dɔw an m'o jaabi sɛbɛn donc jaabi min kan ka kɛ case lankolon kɔnɔ a ɲininen b'i fɛ i k'olu de sɛbɛn o ye tableau de multiplication an ka laɲini ye k'aw ka faamuyali lakɛrɛnkɛrɛn nin imagew la nin b'a hakili la nin ye aw dɛmɛ a ni ce a ka tulomajɔ la hakɛto b'a la